ebe anyị na-ewetara gị akụkọ ọma gbasara omenala Igbo na ihe na-eme n'ala Igbo afa m bụ Oriakụ Chinwendu Ụbaka isiokwu anyị taa bụ ikpe na-ezighị ezi n'ebe ụmụ nwanyị nọ enwere mmadụ naabọ m na ha ga-eso wee tinye ọnụ n'okwu nke taa onye izizi bụ Chief Princess Nwanneka Mpo Osodieme nnọọ na Igwebike TV daalụ nneọma ee nwanne anyị nwaanyị nke ịbụa anyị na ya ga-eso wee tinye ọnụ n'okwu a bụ Lady Chinna Okoroafor nnọọ na Igwebike TV ndewo o isiokwu anyị taa ka m si kwu na mbụ bụ ikpe na-ezighị ezi n'ebe ụmụ nwanyị nọ ọ nwere ọtụtụ ihe na-eme n'ebe ụmụ nwanyị nọ na-abụ ekpesi ikpe ọ bụlụ ikpe na-ezighị ezi mana is- nke anyị ga-etinye anya na ya taa ga-abụ ụmụ nwanyị ajadu kedu ihe anyị ga-asị onye anyị ga-asị bụ nwanyị ajadu but mana before anyị etinyewe ọnụ n'okwu a chief princess nwanneka mpo osodieme m ga ọ ga-adị anyị obi mma ma ọ bụ na ị kọwatụrụ anyị obere onye ị bụ and ka echi echichi i chili ihe ọ pụtara nnọọ daalụ nneọma daalụ ekene m unu- ekene m unu ndị igbo ndị ọma nwe m ọ ga-adịlị unu na mma nke onye chili nya zelu asị m ndụ mmiri ndụ azụ abụ m Hello. Her Excellency Princess Mrs. Nwanneka Mpo Adaeze N'Ukeke Kingdom, Osodieme N'Awka Kingdom, Eminent Peace Ambassador, United Nations. Echichi e chiri mụ bụ Osodieme N'Awka. E chikwalu di m ezi afa ka ego. Wow. Ọ bụ igwe Chief Dr. Gibson Nwosu, Eze Ụzụ the second n'Awka. bụ onye chiri anyị ya bụ echichi afa m afụ echichi a otu o si wee kọwa bụ na m bụ ka m wegoduli otu esi ekwu na tata ọ bụrụ ndị be anyị sị slang taa dịka odogwu nwaanyị mm. nwaanyị so di ya kpa ike mm. oso di ya eme abụrọ m oliakụ mm. a na-edozi na-akpata ma na-emelụ na-emepụlụ ụmụ ogbenye na-emepụlụ ndị mmadụ ife na-enyelụ fa aka ọ nya bụ afa e chili m Osodieme daalụ rinne nnọọ n'Igwebuike TV nnọọ rinne o Daalụ nwanne nneọma. anyị nwaanyị lady chinna okorafor biko kọwatụrụ anyị onye ị bụ ebe i si ihe ị na-eme Daalụ. Aha m bụ Chinna Okorafor. Abụ m onye Mbaitoli n'Imo steeti. Ihe m na-arụ bụ abụ m licensed psychotherapist and a, li um, and a certified family system therapist. Nnọọ rinne. A mụrụ m n'ebe a Amerịka mana agara m sekọndịrị skuul n'Imo steeti wụ ebe ka parents m kpọga m ka m gaa mụọ ihe Asụsụ. gbasara ala anyị ọ na-adị mkpa ọ na-adị mma a mụọ nwatakịrị a mụrụ ya n'ụlọ a mụrụ ya n'obodo oyibo ka ọ mara ihe dị n'omenala mara ihe dị n'asụsụ anyị maka na ọtụtụ n'ime ndị nne na nna na-abụ ha mụọ ụmụaka ha a sị biko asụnalụ nwa m oyi asụnalụ nwa m igbo achọọ m ka ọ mụta igbo especially ndị bi n'obodo anyị na ala igbo anyị asị gị biko asụnalụ nwa m igbo maka na m achọghọ achọọ m ka ọ mụta oyibo ọfụma mana ị ma na ya na- ya na-ebu ụzọ dị mma n'ime ụlọ wee pụta iro m ga-asị na anyị kelee nne na nna gị ọfụma ka ha si wee gbaa mbọ wee fụ na ị mụtara asụsụ igbo mụtakwa ihe dị n'omenala anyị i wee nso- nọnyere anyị taa wee na-eje ka i tinye ọnụ n'ihe na-eme n'ala igbo obi dị anyị sọ aṅụrị daalụ rinne ndewo daalụ O, ihe, m, isiokwu anyị ebe anyị ga-etinye anya anyị taa na mmegbu a na-emegbu ụmụ nwaanyị n'ala igbo bụ nwaanyị ajadu Osodieme ị nwere ike ịkọwara anyị onye bụ nwaanyị ajadu daalụ nneọma Daalụ. nwaanyị ajadu bụ nwaanyị di ya nwụnarịrị ya o nwe ife ọzọ ife ka ntinye mba etu a sị ka m chere ka m ma ma e nwee nkọwa ọzọ dị na ya lady chinna o nwe ihe ọzọ ị ga-etinye n'okwu a mba Okay. anyị ghọta na nw- nwaanyị ajadu bụ nwaanyị ajadu nwaanyị di ya nwụrụ nke a bụ eziokwu Ọ- kedu ka ndị be unu si eme omenanị na em, di mmadụ nwụnarị ya kedu ka ndị be unu si eme the omenanị lady chinna ka anyị bido n'ebe ị nọ kedu ka ịmalụ ka ndị be unu si eme omenanị na ee ịma na ịbịa na Imo State e nwere towns dị iche iche so na town ke m si bịa aga m asị na ha na akpaso ndị di ha nwụrụ agwa ọma because n- ị na-anụ ihe niile a na-eme ndị ke ọzọ ọ wụ ihe na-eme ka m sị that na a na-akpaso ha agwa dị mma because anyị a na-anụ na a napụrụ nwaanyị di ya nwụrụ ihe ya or ndị di ya chụpụga ya n'ụlọ ọ mgbe m bata na Facebook ka m bido na-anụ ihe ndị a niile and n'ihi na ụdịrị ọrụ m na-arụ wụkwa iji mere ndị ihe na-anaa agaziri ọfụma ka ihe dịrị ha mma mewerezi onwe m tinye n'ime ya n'ịdị na-emake sure that na anyị ga-eme ka ihe rị mma na-aga n'ala Igbo niile because ihe niile anyị na-anụ na social media ọ na-adị mma na ntị ya so ndị Mbaitoli ekelele m ha because a na ha agbalị mgbe nwaanyị di ya nwụrụ a na-emegbu ya because e nwe ihe ndị mmadụ na-ana ama wụ ihe m ma na gbasara omenala anyị nwaanyị di ya nwụrụ i megbume ya ọ nwere ike gaa n'etiti abalị gaa na ala ili ebe e lili di ya ya gaa ebe ahụ gaa bee akwa njinji ga-eji ndị mmadụ ga-ebido nwụma na-eji ndị niile megbuga ya ya mere m- ndị Mbaitoli ji ha na-eme otu a wụ ha mara na nwaanyị di ya nwụrụ nwere ike iji memina mmadụ niile I- so i- ọ wụ na ọ- sọsọ ibe akwa ga-adị enough ọ ga- o nwere ike ga-agba ọtọ ya gbazie ọtọ ụnụ niile agwụla so hmm. ha anwaka ọfụma ha na-akpaso nwaanyị di ya nwụrụ agwa ọjọọ nke a bụ ezigbote ezigbote atụmatụ ndị Mbaitolu debere and ekpere anyị ga-abụ na ha ga-emeri ya na-aga n'iru ka ha hapụ ịmụta ihe ndị ọjọọ ndị ọzọ na-eme Osodieme biko e nwe ike ịkọwara anyị ka e si eme omenanị na nwaanyị bụrụ onye ajadu na be unu Em, m ga-asị ka m kwue gbasalụ ana Igbo in general not be mụnwa si ọ dị njọ ọ bụrụ otu o si dị na be Lady Chinna otu nyanwa si ekwu ọ bụrụ otu a ka ọ dị n'ọtụtụ obodo n'ana Igbo ọ dị mwute rinne na mgbe nwoke rapụrụ ụwa a naba nakwube ndị nna nna anyị fa ụfọdụ ụmụnne ya ebo nwunye ya na ọ nya gburu ya enwekwa ike ọ bụlụ arụ ọnwụnwụ nwekwa ike ọ bụlụ mbelede okporo ụzọ hmm. gburu ya nwaanyị na-azọ ọtụtụ oge nwaanyị a nwee ike ọ bụlụ ya so ya nọdụ ụnọọgwụ buga ya ụnọọgwụ na-ene di ya anya mana ife mee maka ntaji anya fa ebodo ya na ọ nyanwa gburu ya ụfọdụ ewee sị na ka o wee kọwata na ọ bụrọ nyanwa gburu ya fa wụsịa ozu arụ ozu di ya fa mee ya ka ọ ṅụọ mmiri anwa ụfọdụ eme fa ka fa gaa ije n'enu ebe e nili di fa wee ṅụọ iyi wee sị na ọ bụrọ fa gburu ya. ọ dị njọ rinne ụfọdụkwanụ na-abụ ka a na um, e nisịa ozu anwa ụmụ nwanyị ibe fa fa akpọlụ ya akpọlụ nke nwanyị wee kpọba ya n'ụnọ ebe a ga-akpụ ya isi Eziokwu na n'obodo ụfọdụ akwụsịgo hmm. ịkpụ isi anwa ịkpụfu ya n'ike ya nke n'oyibo a ga-asị by force hmm. ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eji aka fa achọ ịkpụ ya bụ isi ka fa wee solu na-eme omenana anwa otu o si dịbu mana ụfọdụ agbanwego na nke a mana ọ bụrọ sọ nke anwa a- ka a- a na-akpụ ya isi a ee ka a na-emekwu ya na ọ ga-eyi afe iri uju wee yie ya ọ ga-eyi ya for em, ọ ga-eyi ya oge ga-ete aka ma tinyekwara na ụfọdụ n'ime fa nke a abụrọzi n'ebe niile ka ọ ọ ka na-eme kịta mana ama m na a na-eme fa fa anọdụ anị na ntụ Mm. fa ama na-anọ n'oche ka a kpọbalụ fa n'ụnọ a kpọbalụ fa a ga-enye ụmụada na- na ụmụ nwanyị ebe di ya Mm. fa ga-eke nkwụcha fụ na ọ ma na-apụ ọ ma na-apụ ilo nya pụa n'ezinụnọ anwa na na ọkwụna ọtịfe na-akọwa Yeah, Ka- aghọtara m yeah. ya. o nwegodu ka um, oge si gatụ e wee kwu ya nya pụa ọ ma nnọ n'ilo mgbede ada hmm. a ma nkwekwanụ ka ndị ọbịa nwoke bịa fụ ya ụmụada anwa na ụmụ nwaanyị ezinụnọ be di ya anwa ga na-agbachibido mana nke jọkanarịkwala onwe ya amarọ m ma ọ mụ kwube ka ọ mụ chelụ ka Mba. Lady Chinna kwute maka Mm. okwu ju m ọnụ ok ngwa ka anyị ka anyị kọbiti ya ebe a um, o nwee ihe m- m- m chọpụta n'omenanị igbo ebe m si ọ na-aga nwoke nwụa a sị na nwaanyị ga-anọ izu ịtọ n'ime ụnọ ọ nya bụ ihe m na-akọwa ọ ma mpụta apụta o nweghị ebe ọ ga-aga ọ ma mfụ ndị ọgbọ izu ịtọ ahụ gasie o wee pụta ọ pụgodu apụ ọ ma nnọ chi ejibido ya n'ilo mana o nwee ihe m chọpụta ọ na-aga nwaanyị nọrọ n'ime ụnọ izu ịtọ a o nwee ike arụ anwụba ya nwee ike mgbe a na-eni di ya mmadụ atọgbọlụ ya ihe ọ zọlụ nwee ike mmadụ etinyere ya ihe na nni ọ mahụ o lie ọ yaba before ọ nọsịa izu ịtọ a a chọọ nwaanyị afụkwọzi ya a sị na ọ maka ihe o mee ihe na ọ nya gburu di ya na ọ nya mee ọnwụ ji wee bịa a hapụzie ụmụaka ka ụmụaka taba afụfụ kedu ihe anyị nwere ike ime ka anyị wee gbachibido ụdị omenala Lady Chinna biko tinyere anyị ọnụ n'okwu e nwe ihe m chọrọ add ọ n'olu bekee because ọ wụ eziokwu na ama m ka a ga-esi kwuo ya n'Igbo hmm. ihe ndị Igbo na-aghọta that na ihe ndị niile a a na-eme ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ ọ na-elead to generational trauma and ọ na-eme ọ ga-eme anyị niile affect ọ bụrụ na gị nọ- ị nọ na family eh, family gị nọ mega ihe a mgbe a lụọ onye si na family ebe e megburu nne ya Mm. ọ ga-eburu ya bịa ebe ọ ga ebe a na-alụ ya eburu ya kpawa ike n- ya ya eburu ya you know ọ ga na-echeta ihe niile e mere ya ihe ndị ahụ na-elead to generational trauma you know ọ ga-elead pụ- ị- ọ ga-eme ka ị bịa for therapy because ihe ndị ahụ niile enidere ị bịa gaa na ntọala gaa mata ebe ihe niile mege gị agwa ị kpaga ebe ị nọ na be gị naanị gị ma ọ wụ ị lụlụ di ma ọ wụ ebe ọrụ gị ma ọ wụ otu ị na-esi akpaso ndị enyi gị agwa a gazie ntọala gaa bido chọpụta ihe niile wụ ihe mere ọ wụ that na onye ahụ kwuola onwe ya eziokwu ọ ga-agwa ọ o nwere ike gwa gị sị na ọ wụ ihe ọ na-echeta ihe a na-akpọ PTSD post traumatic stress disorder you know ọ ga-echeta ihe ndị e mere nne ya mgbe mpa ya ji nwụrụ mgbe ha dị ntakịrị ihe ndị e mere nne ya Ị- ihe ndị ahụ niile na-eso na-ebute ihe na-akpaso ga-eme gị gị na-akpa agwa otu otu na-ezighị ezi But ọ ihe Tell me. ndị be anyị na-ama ọ ihe m chọrọ ịtụnye ọnụ na this one you know ọ ihe ndị be anyị na-ama that na you know ihe na-lead to mental health problems ọ wụcha ihe ndị a ọ dị ka Yeah. Because ị were ị na-akpaso nne onye ahụ agwa ị ma ndị be anyị na-eche that na ụmụaka na-ama ama ihe mba nwa ntakịrị ọbụla ị mụtara ya ruo afọ abụọ ọ ma ihe i me ọ ma mgbe ị mere mmadụ ihe ọjọọ onye mere mgbe ị ga-ahụ ka a na-emegbu nwa gị ya na-ebe akwa gị hụ ka nwatakịrị soro na-ebe akwa but ndị be anyị sị that na ọ nwatakịrị amaghị ihe mba o nwere ihe ọ ma. achọrọ m ka ha mara that na nwatakịrị ma ihe na ọ na-ahụ and ọ ga-ejikwu ya eto ma ọ bụ na m- na mgbe ọ na-etolite na a gwaghị ya sị okay na ọ ihe ọjọọ ka e mere onye ọ ma na ọ ihe ọjọọ ka e mere ọ ga-ebido ji eto mgbe ahụ kwe ya wụrụ dị ka ụmụ nwoke ntakịrị ha eche na agwa a kpasara onye ahụ that na ọ dị mma agwa ụmụ nwoke nọ na ezinụlọ ezi ha kpasara onye ahụ na ọ dị mma ha lụọ nwaanyị ha ebidokwa sorokwa agwa ọjọọ ji na-akpasokwa nwaanyị ha mekwa enyi nwaanyị ha ewerekwa the same agwa ọjọọ na-akpasị ya ndị be anyị hụkwa na ihe ndị a niile na-aga gburugburu ha bụ eziokwu nke a bụ eziokwu daalụ na ihe i tinyere anyị na n'okwu anyị na enwere m ike enwere Ya, m enwe- ike ịza ihe ị jụrụ? ya biko nyere anyị aka daalụ nneọma ajụjụ ị jụrụ amaka ọ bụ ajụjụ na-anụ m ọkụ n'obi Mm, ee eche m na oge elugo iji wee gbanwee ife ndị a mhm. em eche m na anyị ga-ebido na anyị nwa bụ ụmụ nwanyị maka na ndị na-emegide ụmụ nwanyị ajadu a na-abụkarị mm. ya m wee na-ekwu maka na constitution anyị magidekwanụ imegbu imegbu mmadụ imegide mmadụ mm. mana o lugo oge ndị House of State House of Assembly ndị ode iwu ga-eji wee gbadosi ụkwụ ike wee dee iwu ga-echekwebe ụmụ nwanyị ajadu na ụmụ nwanyị in general m wee na-ekwu na ndị igwe ndị niile na-achị obodo kwesịrị ịgba mbọ wee fụ na a na-eme iwu anwa a ga-ede ma ndị edegoro ede mm. nke edela ọ bụ na edego ọ ka adịrọ ọ ka ezurọ maka na ife na-eme ka na-eme eziokwu na o nwego obodo ụfọdụ dị ka n'Imo steeti otu m si gụta mm. ee eh, na ebe ụfọdụ o nwekwa igwe nke kwuru na obodo nke ya na Nsụka na fa nwa na-egbochite e, e, ụmụ nwaanyị ajadu mana ọ dịrọ otu a n'obodo niile dị n'anị Igbo An- m na-ekwukwasị na o lugo ineba anya maka na ọ na-abụ nwoke nwụa a napụ nwunye ya ma ụnọ hmm. ma ụgbọala ma ego oge ụfọdụ ọ bụ ma nwoke ma nwaanyị a kpakọtalụ ego a dịka ụdị mmadụ m hmm. bụ ọkpata akụ ma odozi akụ gị na di gị na-alụzi oge ọ dị ndụ una na-edozi na-akpakọba ife hmm. mezie ya a gbawa gị aka nakọlụ gị ife niile ụdị mmadụ m na-amụrọ nwa nwoke Mm. ọ bụrọ onye Igbo ka m nụlụ anụlụ m onye Spain anụ m di na Europe Mm. so nke m dị iche mana ọ napụrọ m ịgbachitelu ndị ọzọ ebigo m n'anị S- n'anị Spain a for arọ ili ịtọ na ofu Oh. o mego arọ ili ịtọ na ịbụa m nụlụ di mana obi m dị na be anyị abụ m humanitarian and activist ana m agba mbọ na-anụchitelu ndị mmadụ ọgụ ife niile a m na-eme mere eji wee nye m award na Holland as African woman in diaspora in the year 2013 ife m ji na-ekwu ife a na-ekwu onu m ụwa niile ga-anụ ya anyị niile ga-agbakọ aka maka a sị na agbakọ ọnụ nyụọ nwa mmiri ụfụfụ agbọọ mm. mm. anyị niile ga-ejisi ike na-ekwu na-ekwusi ike wee fụ na agbanwelụ ajọ ife niile a a na-emegide ụmụ nwanyị ajadu otu m si kwu ụmụ nwanyị ajadu na-amụrọ nwa nwoke ọ nọkwa adị ka fa kwọrọ aka wee tielu ọkụkọ akị maka na ndị be di ya ife at- atụrụ na di ya afụrọ ma bịa nakọlụ fa ife niile ụfọdụ achụpụ fa ụfọdụ kwanụ ụmụ nwanne nke nwoke anwa achọọ ịmakpu fa Mm. chọzie ka ọ wee bụrụ ya bụ na ọ bụrụ na ọ chọọ na ọ ka ga-anọ n'ezinụlọ a ọ ga-ekwe n'ife fa kwuru Mm. ọ bụkwanụ na o kwerọ eme ya nnukwu nsogbu ebe a ebido bobekwu ya ife niile asịrị na ọ na-ata amoosu asị na ọ na-agba n'ilo achọ ife a ga-ekwu wee memina ya ka e wee napụ fa ife fa nwe Mm. ọ dị njọ rinne ya bụ na ndị na-ede iwu unu aka edeterọ nke ga-egbo mkpa anụnwa mm, nwaanyị bụkwa nne fa ka a kwụsị imegide ụmụ nwaanyị ma ụmụaka a mụrụ amụ bikonu gbadonụ anya ka afụ na akụziri fa ọfụma ka edegharịa emegharịa omenala anyị a na-adịrọ mma ka ọ yalụ isi otu a na-aga ee biko ayịyọ ka m na-ayọ na oge elugo iji wee kwụsị ịgbawa ụmụ nwaanyị ajadu obi karịa one ọnwụ di fa gbawagoro fa o nwere onye ga-achọ ka di ya nwụọ o nwere onye ọ na-asọ ụsọ daalụ rinne okwu a i kwu ọ na-akụ m n'obi maka na a sị oyibo si experience the best teacher o meghọ m mana o melụ nne m and ebe a na-agwa nwaanyị a na-adụ nwatakịrị na-enweghị nne ebe a na-adụ ọdụ ka onye onye nwere nne ebe a na-adụ ọdụ ka nwatakịrị na-enweghị nne na-amụta ihe o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ ọ gbajue doro otu a ka nwaanyị di ya nwụrụ ana ụmụ nwanne di ya ma ndị ezinụlọ di ya ma nwoke ọtụtụ mgbe ma nwoke ma nwaanyị dị n'ime ya ga-apụta sị ee ọ nwanne anyị nwe nke a ọ nwanne anyị nwe nke a anyị ga-ewe nke a anyị ga-ewe nke ọzọ kedu ebe nwaanyị ajadu ga-agbaga kedu onye ọ ga-agbakwuru ga-enyere ya aka Lady Chinna tinyela anyị ọnụ n'okwu a ịma ee onye ọ na-agbaga bụ n'ezinụlọ a mụrụ ya ọ ihe na Osodieme na-ekwuhie ọ kwesịrị ịgbaga n'ezinụlọ a mụrụ ya but ezinụlọ a mụrụ ya wụkwa ndị Igbo ha na-emekwa o- otu ihe ahụ ka ha na-emekwa Mm. so mgbe ha ga-anabata ya ọ gaghị esoro lụsiga ndị napụga ihe ọgụ A ga ha ekwuru onwe ha eziokwu ma ha o nwere onye dị otu ahụ ha mere ya na be ha ị ghọta Yeah. you know so ihe ndị a niile gbado ụkwụ na anyị ga like otu Osodieme si kwuo ka ndị Igbo bido hụ onwe ha n'anya mee ihe ndị ziri ezi for anyị nwa ị hụrụ ihe niile emega na Naịjirịa ebe ọbụla onye igbo tinyere isi a sị gị tinye ka e gbuo ebe ọbụla onye onye igbo tinyere isi na ala naijiria a sị gị tinye ka e gbuo anyị kwesịrị ịgbakọ aka mezie obodo anyị hụ ndị ka anyị n'anya me- na-emesi ụmụ nwaanyị anyị because ụmụ nwaanyị na-ejikwanụ ụlọ Mm. ị ghọta ụmụ nwaanyị na-eji ụlọ so ihe i kwu ebe ka ọ ga-agbaga n'eziokwu enwe ebe ọbụla nwaanyị nwere ịgbaga na- n'ala ala igbo because na ezinụlọ a mụrụ ya o guzo ọtọ o nwe onwe ya Achụ- a ga na-achụ ya ka ọ gaa for ndị ka na-alụbeghị di a ga na-achụ ya ka ọ gaa lụọ di ya lụọ di ya lụọ ọ kwesịghị ịbata ihe a maka ha nara ego ego isi ya ha edupụ ya ya gbafuo mgbe ụfọdụ azụziri ya ma enye ya aka ọrụ akwado onye ya gara ebe ahụ ya wee echichi ya alụọ di nwa ụnụ sị ka ọ lụọ e bido nsogbu adị e bido na-emegbu ya a ga-emegbugide ya until di ya nwa nwụọ then onye ọbụla agbakọzie aka bịa megbuzie ya so n'eziokwu enwe ebe ọbụla nwaanyị igbo nọ na-agbaga keke wee anyị ga na-ekwulu onwe anyị eziokwu onye m ji eh, ahụrụ m Igwebụike tv ụnụ emene nga ka anyị ga na-anụ na-ekwu ihe ọjọọ niile na-eme n'ala Igbo ama m na ihe ọma mege ama m na you know ndị ga na-eche ga na-asị that na nwa ihe ọma ihe ọma emege but ihe ihe anyị kwuga gbasara nwaanyị di ya nwụrụ and anyị ma na Igbo niile gọọ gọọ including Mbaitoli m si ga na-emesi ndị ka ha ọfụma amakwa m na e nwerekwa family dị aṅa dị aṅa ga na-emegbu onye ka ha so enwe ebe ọ bụla ọ nwere ịgbaga ọwụ ihe anyị na-arịọ ka ọ nwee ebe ọ nwere ịgbaga mgbe ihe dị otu a mere ka ọ ka a ghara inwe ihe dị otu a chaa chaa because na ebe mụ na ọ- ọ- ọ- ebe m bi na ebe osodieme bi enwere laws na-protect onye ọbụla because anyị niile human beings you know. ọwụ dị just na enwere law protect women so enwere ihe dị njọ that na ihe anyị ihe anyị na-fight ka enwee law ga-elezi ụmụ nwaanyị na ọwụ dị just human rights ka ewuzi for ụmụ nwaanyị n'ihi na a na-emegbu ha especially ndị nke di ha nwụrụ Yeah. daalụ rinne osodieme o nwere ihe ịchọrọ itinye n'okwu a Mm. Yes, it will, Mama. afụ m ka ọnụ gị si emegharị Yeah. Daalụ nne ọma. Um, asị m ka m tinye eh, na ụfọdụ ụmụ nwanyị ee eh, especially ndị mụtara ụmụ nwanyị na-amụrọ nwa nwoke ma ọ bụ ndị ụmụ fa pelu mpe ụfọdụ na-agbachigha be nna fa hmm. ụfọdụ ọtụtụ ndị kpesagolu m ikpe ka fa gbara ọsọ ọsọ m ga-akpọ ya ọsọ ndụ maka na ụdị hmm. ife a nọ na-eme fa mma na fa gbawara ọsọ gbagaba be nna fa hmm. fa na-akọwa na ndị be di fa nwanụ a fa ajụrọdụ fa kee ka fa si ebi ka ma ụmụaka ọ na-ejekwa akwụkwọ ma fa na-arụ adụkwakwa nwoke ada ajụ ese tivama ma bụ nnọọ property ife ụnọ na anị na ụgbọala na ife niile di fa rapụrụ ọ ife fa chọdebe fa achọrọzi ịma ka ndị a si aga mana em ana m ekwukwa sị na ọ bụrụ na ụmụ nwanyị a na-eme ụmụ nwanyị ibe fa na-echi fa ọnụ n'anị ka fa lote malụ na echi dị ime na Ụwa onwerọ onye na-eme ma ife- ntụgharị. ụwa na-eme ntụgharị Mm. Ọ echi o nwere ike ọ bụrụ di nke fa ga-anwụ ọ bụrụ na nna agụ ya n'ọfọ anyị niile onwe ụbọchị chukwu kpọrọ anyị onye ọbụla anaba anaba ee. ọ ga-asọkwanụ fa ka eme fa ife a fa na-eme ụmụ nwaanyị ndị ọzọ mụnwa na-ekwu na ọzọ emezina ka a kwụsị ajọ ife niile a n'oge ka ebido ka ọ bụrụ na nke talụnụ ife talụ n'abanị ka nya bụrụ anwụnta nya bụrụ na ndị a agago Mm. mana bido n'ụbọchị maka na anyị na-amụrụ ife ụfọdụ n'aka ndị obodo ndị ọzọ obodo mepere emepe Eh, mana anyị aga amụta ụdị ezigbo ife dịka otu Lady Tinna si kwu iwu e megasịrị na-echekwaba mmadụ niile ọ bụrụ na obodo ebe a m bi bụ Spain bụ ebe m na-anụ di mm. ife mee di m ife ọbụla anyị nwe ọkala ya bụgodu nke m e wee bịa si na nke ọzọ wee bịa kenyebe ụmụ m ada eme ma m mụrụ nwa nwoke ma m mụrụ nwa nwaanyị ada eme nke na ife mee di m e wekọrọ ife niile jee kebegodo ụmụ kebe ụmụnne ya no ife ọbụla o nwe na-abụgodu nke m na e nyesịgodu m e wee sizie na nke m wee tụchanyezie ụmụ m ọ nya ka m ji kọwa na ọ bụrụ na ndị be anyị ga-amụta ife a malụ na nke nwaanyị a na ọ nya nwa nọ na-alụ ọlụ na-ejikọba ezinụlọ na ezinụlọ gara ọfụma bụkwa na nwaanyị Mm. o wee lụba ife niile a wee lụsịa a chọzie di ya afụrọ a gbawaba ya aka o nwerọ onye kwesịrị ịnapụ ya ife bụ nke ya maka na ife a bụ nke di ya ọ nke ya ka ọ bụ m ga-achọ ka ndị be anyị mụrụ ya bụ iwu wee mee ya otu a ọ bụrụ na nwaanyị emere di ya ọfụma oge ọ dị ndụ ma ọ bụ na fa che na aka ya dị n'ife m- m- gburu ya so wee gbuo ya Mm. fa chelu ụzọ dị ino fa jee kpọọ ndị eke ya ndị polisi Mm. wepụ ya ụlọ ikpe rapụ ka e kpee nya ọ bụrụ na fa nwelụ ife nwee ike igosi eziokwu eziokwu na ọ nya gburu ya na aka ya dị mana ọ bụrụ ife a ebubo a fa na-ebo mmadụ na nkịtị maka ntaji anya m na-ekwukwa kwusie si na o nwerọ ife nyelu fe ikike o nwerọ ife kwesịrị inye fe ikike iwekọlụ ife nwoke rapụrụ nwoke nwụrụ anwụ nwere ezinụlọ fe ekwesịrọ ịnapụ nwunye ya ma ọ bụ ụmụ ya ma ụmụ ya pelu mpe o ma ụmụ ya esogo ma ọ mụrụ nwa nwoke o ma ọ mụrụ nwa nwaanyị e kwesịgo ịgbanwe ya bụ iwu fe ekwesịrọ ịdị na-emezi ya ọ nya ka m chọ ka m tinye daalụnụ daalụ rinne ajụjụ m nwere okay ị nwere okwu ka m tinyetụgodo nke a ajụjụ m nwee ịjụ bụ ndị igwe ndị obodo anyị ndị igwe in council kedu ihe ha- kedu ihe bụ ọlụ ha maka na o doro m anya na ọ bụ na ha tinye anya naanị na ha ma ha ekwesịrị ịnọfu ebe nwaanyị ajadu na-ata afụfụ ọ na-ekwesịghị ịta unu nasịsịa ya ihe niile ọ- em, di ya debe o ji bụrụ mmadụ kezi ihe ọ ga-eji wee zụọ ụmụaka kedu ihe ọ ga-eji zụ ụmụaka Um, the okwu okwu a o nwere ka ọ dị lady chinna kedu ihe ị chọrọ itinye na ya ọ na nke a ka oke m chọrọ ikwu bụ nke ị chọrọ ikwunu nke ị chọrọ ikwunu ihe m chọrọ ikwu um, ndị be anyị ụmụ nwoke lụọkwanụ nwaanyị Em- onye ọbụla ma na a ga-anwụ anwụ Mm. a marakwa na obodo anyị na-emegbu mmadụ na ọnwụ na gị nwụọ na a ga-abido na-anapụ gị ihe achọrọ m ka ha mara gbasara will Mm. gị lụọ nwaanyị mụọ ụmụ ịma ịma nwaanyị gị your next of kin gị gị dee will ti nwaanyị gị aga egbu gị because ịma edele m ya mgbe ọ- edele m ya publish ya ọ nọ ọ nọ all over um, Nigerian um, newspaper and stuff Mm. but ịma ndị be anyị gị kwuo onye dị otu ya dị ka a chọrọ na a ga-asị oh wow ka a ga-egbu ya chineke you know ka a sịkwa ka e dee will ugbu a ọ ka gịnị mee ha mgbe a na-ete aka a ga-egbu ya mba dee will maka ịma ụmụnne gị ụmụnne gị ndị nwoke ụmụnne gị ndị nke nwaanyị Mm. e nwere ike ha na ụmụ gị mụrụ nwoke gị dee will were aha nwaanyị gị tinye were aha ụmụ gị tinye ọ bụrụ na ị trust nwaanyị gị were ụmụ gị tinye na na ya will so that mgbe ị ga-anwụ a ga-enwe ọgbaghara because na isi ya ọ wụ that na gị nwoke nwụọ e bido na-emegbu nwaanyị emegbu ụmụ ya ihe ọ wụ ọgba aghara ka e create-rị na ezinụlọ ya which means that na actually na ọ ya create-rị the ọgba aghara because i dee will enwe onye ọbụla ga-abịa na were ihe nọ na will a ga-aga n'ọkaikpe ya wepụta ihe ihe e dere nye gị hmm. and ọ wụ mgbe ị nwụwara mgbe ị mere okenye ka ị kwesịrị ide will ihe m use ihe as example awụ m nwaanyị onye soja will ya e dere ozugbo ozugbo ka anyị lụrụ you know ọ ga na-aga war na-abata and ihe ndị a. ya edee will then nye m copy were nke ọzọ tinye na um, safe Mm. so i have it kemgbe m ruo taa na mụ na ya alụọla for 22 years egbubeghị m ya ọ bụ ihe ndị na ihe ndị igbo kwesịrị ịma that na gị lụọ nwaanyị you know gị dee will n'ihi ebe anyị siri pụtara na a na-anara ha ihe dee will nye ọ nwaanyị gị ga-anọ na ya na ụmụ gị mgbe ndị ezinụlọ gị mara na ị nwere will itile aha ndị agaghị ha bịara achị ọ bụ ihe m nwere ikwu will lụrụ very very important ọ wụ eziokwu em ihe m ga-agwa ụmụ nwoke n'oge kịta bụ ka i si dozie nwunye gị ka esi fụ ka i si eme nwunye gị mgbe ị dị ndụ ka e ga-esi mee nwunye gị ma ị nawa mmụọ ọ ga-aka njọ na ọ bụrụ na ị nedoro nwunye gị anya i doziro nwunye gị ọfụma ị bịara kọwalụ ndị ụmụnna na ụmụ nwanne na nwunye m bụ isi ezinụlọ a- abụrọ isi ezinụlọ m a- ị- ịghọta ihe m na-ekwu nwunye m bụ ngalaba ezinụlọ m e wepụ nwunye m ezinụlọ m ama nkwudo ọ bụ na ị doziere nwunye gị ụdị ọnọdụ a ọ fịala arụ na a chọọ gị ọ bụ na afụghị ka ụmụ nwanne gị bịa nwee ọnụ ebe nwunye gị nọ and ọ na-aga nwaanyị ka anyị tụgharịa okwu a na nwaanyị nwụa a sị nwoke were ọsọ jee ya nụọ nwaanyị ọzọ mana nwoke nwụzie kedu ihe nwaanyị ga-eme osodieme biko kedu ihe nwaanyị kwesịrị ime n'ụdị ọnọdụ a ma ọnọdụ ma di ya nwụa di ya nwụa ya di ya nwụa ị ma na a na-aga nwaanyị nwụa a sị nwoke ya ya jee nụa nwaanyị ka ọ wee nyela aka wee dozie ọnọdụ nedo ụmụaka anya mana nwaanyị nwa onwe ya kedu ihe nwaanyị kwesịrị ime ọ ga-anọ be di ya na-edebe ụmụaka ya ka ọ ga-eje nụwa nwanne di ya ka ọ ga-anawa be nna ya kedu ihe nwaanyị kwesịrị ime ee daalụ na ajụjụ ị jụrụ m tupu m kaa nke ahụ achọrọ m itinye ịtụnyetụ ife n'ife a i kwuru ọ bụrụ nwoke ọ bụrụ nwoke ka nwunye ya nwụrụ unu ama nnụkwa na a kpụrụrụ ya jee kpụchaa ya isi unu ama nnụkwa na a- a- a gbadoro ya sị nya yibe afe uju wee rue ọnwa isii maọbụ ọnwa ole ọbụla unu ama nnụkwa na a kpọchidoro ya n'ụzọ ebe ọbụla wee sị na mmadụ nwaanyị ama mbịa fụọ ebe ọ nọ unu a na-aghọta ife niile a e kwesịrị ịgbanwe o wee bịa bụrụ ife ị na-ajụ m ọ dị mkpa na nwaanyị ọbụna kwesịrị ịdị na-agba mbọ Mm, nwee ife fa na-alụ eziokwu maka na ọ bụrụ na ị na-iji aka ọlụ na o nwere ife ị na-alụpụta na ị dị financially independent Mm, di gị nwụgodu o kwesịrọ imetụta na ife ị na-eli gị na ụmụ gị i kwesịrị inwe ike zụnwuo ụmụ ị mụlụ hmm. ọ bụrụ na ị chọrọ ị ka kwesịrị ịnọ be di gị otu oge ị chọrọ ọ gị ka ọ dịrị ịsị na m achọrọzi ịnọ na m chọziri ịnụ onye ọzọ Ekw- ọ bụrọ mmadụ kwesịrị ịchụ gị ọ bụrọ mmadụ kwesịrị ịgwa gị sị gị naba ma ọ bụ ọ bụ nke ịnụ nwanne di ọ ikwe ka nwanne di dinaba gị mụnwa ụdị mmadụ m ọ ma mmekwa m ma nkwe maka na ị na-anụ onye anwa na ị fụlụ ya n'anya ka ọ bụ na gịnị mere ọ kwanụ na fa fụrọ ife fa ga-eli ọ egwu na-atụ fa na fa marọ ka fa ga-esi nedonwu onwe fa anya ma ụmụaka anya mee na fa na-anabata ife ụfọdụ Nke a bụ nwaanyị eziokwu. zulu ka eme nwaanyị bụ odogwu nwaanyị nwaanyị na-akpata ego nwaanyị ma ulu ọ balụ dịka mmadụ ọ ma nnọ chebe ka a bịa tụtụta nye ya ka o lie Nke a eziokwu. unu anọ unu anọna unu anọzina na-eche ka a- unu bụrụ liability to mmadụ unu anọna na-eche ka unu bụrụ ibu nwoke bu ọ na-anyị ya unu kwesịrị ibido na agbọghọ wee na-agba mbọ Mm. na-alụ ọlụ n'obodo ebe a m bi a kụziri anyị ma nwoke ma nwaanyị na-alụ ọlụ ma nwoke ma nwaanyị na-agba mbọ nwaanyị na- na-abụ onye isi na-achị obodo hmm. ọ dịrọ ka nke be anyị ị ga-anọ na-eche ah, fa aka enyerọ m eh, a na-enye gị aka agbajiri gị lụbanụ ọlụ kpataranụ ego unu bụ mmadụ unu bara ulu unu kwesịrị ịba ulu hmm. ọ bụrụ na unu nwere nwaanyị nwee ike nwee ma ụnọ nke ya na i nwere ụnọ ego abụrọ na ị ga-arapụ di gị nke a bụ eziokwu. mana ọ bụrụ na ọsọ chụba gị nke a na-asị ị gbanaba be nna gị nwaanyị zuru ka eme o nwee ka ife ga-adị na be be di ya nwa ọ bụ na ndị be di ya achọrọzi ya ọ kwaba be nke ya na ọ bụrọ be nna ya mụnwa na-afụ ya na ajọ ife na mmadụ bigide nnọọ bisie ino nachi ebe be nna ya mm. ọ dịrọ mma so ụmụ nwaanyị ibe m gbabanụ mbọ ada m asị ndị ga na-eche na ife a na-ekwu bụ na a na-atụlụ fa alo ka fa wee yala ịdị na-erurezi isi ka fa wee yala ịdị na-eche ọdụ na ezinụlọ ọ bụrọ ya ka m na-ekwu ife m na-ekwu bụ nwoke biko dụwa nwunye gị ọdụ nyere ya aka ka o bido ọ bụrụ afịa ka ọ na-azụ ka ọ ọ ga-azụnwu ọ bụrụ i- i- i- ife e ji aka alụ ọ bụrụkwanụ kọmpani nke ọbụla ebe ọbụla o nwee ike isi wee na-alụ na-akpata ego nyere ya aka kịta ị ka dị ndụ kwudi ya ka o kwudo ka o kwudo ọfụma maka na onye ma ọ bụ na ngịnwa bu ụzọ rapụ o nwerọ onye ma o nwere ndị ọ na-abụ nwunye fa ga-ebu ụzọ rapụ mana ọ bụrụ na ọ gị nwa bu ụzọ rapụ ka o wee nwee ike medonwu ụmụ ahụ unu mụrụ zụọ fa ọfụma ka agụụ yala ịgụ na fa ka fa yalụ ịta na afụfụ maka na nna fa anọrọ anọrọzi ya ọ dị mkpa rinne biko nụ ayịyọ ka m na-ayọ bidonụ taa na tata bụ gboo daalụnụ daalụ rinne Lady Chinna na mmechi okwu kedu ihe ị ga-agwa anyị ọ gbasara ka e kwuru na ka ọ wụ closing um, statement na ya na mmechi okwu Okay. asị m ka m arịọ ndị Igbo biko nụ ọ bụrụ na ụnụ na-ele anya ka m eweta e- ihe gbasara Allen Onyema ekwumene ụka isi agụ unu ga-ahụ that na ndị mmadụ hụ ụnụ n'anya asị m ụnụ biko nụ mezienụ be anyị Mhm. meenụ ka ihe na-agara anyị niile ọfụma so ka anyị niile nọkwa na mba ofesi ka obi na-atọ anyị ụtọ ịdị na-alọta mara na n'ebe anyị lọga rị mma because mụ na onwe m na ezinụlọ m anyị na anyị na ọ na-amasị anyị nnọọ ọfụma ịbịa al- ala Igbo and anyị ọ ebe anyị na-abịa because m na-alọ ana m alaiki ịnọ Abuja ma ọ Lagos alaiki m ịbịa n'ala Imo State gụọ gụọ ma ọ na South East because di m na onwe ya ya bịara ya gaa Enugu because Enugu wụ his second home ya bịa ya gaa Enugu gaa gaa Anambra anyị nọ ala South East asị m unu biko mezienụ be anyị ka ọ dịla anyị niile mma onye ọbụla hụ nwanne ya n'anya otu anyị si mụrụ a na-esi eme mgbe gboo unu hụkwanụ ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị unu n'anya then ndị mụgakwa na-amụga biko nụ hụnụ ụmụ ụmụ unu ndị ke nwaanyị n'anya zụzienụ ha ọfụma kwado ha ọfụma mee ka ha gaa skuul mee ka ha nwee aka ọrụ ka ha ghara depend ịdị na depend on mmadụ ka mmadụ ọbụla ghara ịhụ ha ka um, property ka ha ghara ịwụ liability you know ihe ndị a act- ka enwe eziokwu that na ụmụ nwoke na ezinụlọ nga ha si a- you know ebe a lụlụ nwaanyị anaghị emegbu onye ha ma wụ odogwu nwaanyị ị ga-abịa achụpụ m n'ụlọ ara ọ na-agba gị aka ịghọta you know so bikonụ zụzienụ ụmụ nwaanyị ụnụ ama a, nye ha aka ọrụ ka ha gbado because ihe niile a na-ekwu a na-alụ di a ga-ewela gị ebe nne na nna gị e nwere ndị dị ka onye dị ka m mụnwa um alụlụ m di mgbe m dị very young but no di m abịaghị na be nna m bịa lụọ m A- awogo anọ m anọ na m onwe m you know na-aga na-aga college you know mgbe anyị meetiri na na um, we met in Maryland so onye dị ka m na di m agaghị asị m o oh, na ọ ga-ewela m ebe nna m ị na-ewela m ebe nna m ị hụrụ m be nna m so ọ wụcha ihe ndị a ga na-ekwu you know zụzienụ ụmụ ụnụ ama ekwesịghị ịbịa nweta nwa gị na be gị when your child eruo eh, afọ iri na asatọ afọ iri na itoolu o kwesigo ịpụ ga nọrọ biri ebe college si ebe ahụ na-arụ ọrụ ọ wụ mmadụ arị 27 na-achịtakwa na ya awụọ na be nna ya ka a ga-abịa hụ ya a ga-alụ ya you know ya wụ ihe mere na dimkpa nwaanyị agadi nwaanyị dịka ga-eru ebe afọ iri atọ mmadụ emepetụkwa ọnụ sị na ọ ga-akpọla gị be nna gị really mbanụ biko ka anyị mechie na ihe ama enwe otu e si akpọla gị be nna gị ma ọ wụ that na ị wụ odogwu nwaanyị nwere ka eme mmadụ a ga-emepe ọnụ ekwu ya ọ ihe m sị m ekwuo udo dịrị unu daalụ ya rinne gaziela anyị o. daalụ ụwa makwala anyị niile mma ọ ga-adịla anyị mma anyị ga-adị ka echi n'ihi na echi anaghị agwụ agwụ anyị ga na-abawanye gị ụba na akụ na ihe niile wụ nke anyị otu a ka o mere o ndewo m ndewo daalụ Osodieme okwu mmechi aga m achọ anyị ekwugo ndị nwelu ntị fa nụ mana achọrọ m n'okwu ikpeazụ m chọlọ ikwu achọrọ m ikene ụmụ nwanyị niile ma ụmụ nwoke ya n'ọnụ oyibo a na-akpọ fa ndị activist ndị okwulu ọra ibe m ndị niile na-enye aka afụ na a na-agbanwe ife a na-eme na-emegide ndị mmadụ n'obodo dị iche iche na-ekene ndị niile na-agba mbọ ịfụ na e, e a gbanwelụ ife ndị anyị na-ekwu na-adịrọ mma ma ndị a gbanwego ma ndị a ka ga-agbanwe asị m chukwu gọzie unu ana m ekene ndị niile na-aja m ike ndị niile na-akwụdo na-akwụ m n'azụ dịka di m chief ezi afa ka ego dịka chief afam mallinson emmanuel ụkatụ Ma Mrs. McCarthy, Sekretịrị Obi Ụmụnna na Ụmụada, Nze Michael Kunura wee na-agba mbọ ịfụ na a gbanwelụ ife na-adịrọ mma n'anị Igbo. M wee na-ayọ na Chineke ga-agba anyị niile ume na bido taa ka m si kwu taa bụ gboo na ife niile anyị na-ekwu akwa niile anyị na-ebe mkpu niile anyị na-eti ikuku ama mbu ya na ọ ga-aba ulu na a ga anyị ga-ebido fụba mgbanwe anwa ndị igwe ndị na-ede iwu bikonụ geenụ anyị ntị ụmụ nwanyị ụmụada gbanweenụ omume unu gbanweenụ na ọ dịrọ mma ife unu na-eme ụmụ nwaanyị ibe unu Ana m ekene Igwebuike TV ka o si wee nye anyị ohere ka anyị wee nwee ike bịa kwuo obi anyị wee na-ekenekwanụ gị nwa bụ ee eh, onye nchịkọta okwu our moderator chukwu gọzie gị daalụ i mere ọfụma asị m chukwu gọzie anyị niile ma chebe anyị gbaa anyị ume na anyị ga-anọkwa ndụ ọganihu na mgbanwe dị n'ife niile anyị na-eme na ọ bụrọ na nkịtị mm. daalụ ndị niile soro anyị site na Facebook ee TikTok Instagram YouTube daalụnụ Chukwu gọzie unu niile na-esonụ Igwebuike TV na-esonụ fa na soshal midia niile na-esokwanụ anyị nwa ma Lady Chinna ma mụnwa unu chọọ afa anyị unu ga-afụ ya Chukwu gọzielu m unu niile anị Igbo ga-adị mma site n'afa Chineke kele anyị amen daalụ rinne anyị abịago n'isi njedebe n'isiokwu anyị taa ihe nwaanyị ajadu bụkwanụ mmadụ ka ọ bụ o nweghị onye ma onye ọ ga-eru echi ị fụ ebe a na-emegbu mmadụ n'ụzọ na-adịghị mma mepee ọnụ kwuo okwu kwado ka mmegbu ahụ wee kwụsị n'ihi na echi dị ime o nweghị onye ma ihe ọ ga-amụta ka ọ dị mgbe ọzọ mgbe anyị ga-ewetara gị isiokwu ọzọ ga-akụziri anyị ihe na Igwebuike TV ana m asị gị ka ọ dị mgbe ọzọ afa m bụ Chinwendu Ụbaka ka emesịanụ daalụnụ rinne udo dịrị unu daalụ